Ku Malawi kuno sikuzatheka. Dziko limene limaoneka ngati ndi laling'ono koma zochitika za mkatimo munati muzifufuze mukhonza kukhumudwa. Dziko limene anthu amene amasangalala kwambiri ndi anthu olemera komanso amene amazitenga kuti ndi ophunzira. the DC purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene amangoyima pa chilungamo ndipo sinditengera chigawo sindilankhulira zipani ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo palibe amene amandituma kuti ndizilankhula ndimawalankhulira amalawi mopanda dipo lina lililonse Lero tili ndi nkhani zikuluzikulu. Lero tilowa ku nkhani ya anthu amene amapanga ngozi, amene akhala akupanga ngozi zaka zonsezi kudzafika lero, mavuto amene akukumana nawo anthuwo. Ena tikunena pano anapuwala, analumala, tikunena pano ena anamwalira, ena akuvutikabe pakana lero ndipo chilungamo m'makhoti kudzera kwa apolisi, kudzera kwa maloya, kudzera kwa majaji, chidakavutabe. Chinyengo kuno ku Malawi chili patsogolo. Komanso ndimulirira uja amatchedwa sapota wa chipani. Anthu a chipani, anthu a ndale amafuna anthu owasapota ikafika nthawi ya kampeni. Koma pamene kampeni yatha, anthu aja amaoneka ngati agalu. Koma tisanafike kumeneko, ndafuna ndikutengereni ku Zomba kumene kuli nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Boma komanso anthu ma individuals osiyanasiyana komanso ma cooperative osiyanasiyana akuyesetsa ku Zomba kuti achite conserve, abwezeretse chilengedwe chimene chawonongedwa kwambiri ku Zomba Mountain, makamaka ku Chawe. Koma chomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale kuti a forest zone kumenekoko mogwirizana ndi Chivunde uh, Timber Cooperative akugwira ntchito yotamandika mogwirizana ndi apolisi ma efforts amene wawa akubwezeretsedwa mbuyo ndi anthu amene ooneka kuti ndi ophunzira anthu amene amaoneka ngati ndi odziwa za malamulo anthu amene amazitenga kuti ndi olemera chomvetsa chisoni nchonena kuti Aaa a ku Zomba a ku forest komanso apolisi akhala akugwira galimoto ina imene imapita ku phiri kumeneku ku Chawe ndikumakadula ma ma mitengo ndikumapanga matabwa ya munthu wina ndi lecturer wa pa Chancellor College ndipo galimoto imeneyi yagwidwa maulendo opambana 4. Ulendo uwu wadzulo uwu yagwidwanso dzulo ngati 5 koma nthawi zonse munthu ameneyi lecturer ameneyi amene sitikufuna kumutchula dzina dala amayimbira foni kwa ku polisi ndikumaopseza kuzera kwa andale motero kuti dzulonso galimoto imene bz 6469 yagwidwanso ndi matabwa ndipo mwiniwake wa ku chancellor college yo akumayimbira kumaopseza a chivunde timber millers uh, cooperative komanso a OC a ku Domasi komanso kudzera kwa anthu akuluakulu a m'boma. A m'bomamo mkulu wina wa m'boma akumaimbira mafoni ku Zomba kumaopseza kunena kuti anthu amenewo asiyeni, anthu amenewo achiteni lilizi, galimotoyonso muichitenso lilizi. Ndi zomvetsa chisoni kunena kuti anthu okha osauka ndi amene amapezeka on the wrong side of the law. pomwe anthu olemera, ophunzira ndi amene amachitidwa, uh, amachitidwa ulemu ndikuwachita scot free ndikumapanga zawo zimene angafune. Inu munati mupite ku Zomba mukaone phiri la Chawe mene lawonongekera. Simungakhulupirirenso kuti munthu wina wophunzira kwambiri amene ndi lecturer, amene ali ndi ma connections ku boma kudzera ku boma lija la mcp komanso m'boma ilili akumaimba mafoni ndikumaopseza kunena kuti galimoto ija ayichite release and galimotoyo yakhala ikumagwidwa and malamulo amanena kuti uh, malinga ndi act of parliament ya 2014 to 2019 tidachita pasi lamulo lonena kuti galimoto ikagwidwa ndi matabwa kapena makala imayenera kuti ikhale ayichite forfeit izipita ku boma koma galimoto imene bz 6469 yofiira mwiniwake wa ku chancellor college imene iyi yagwidwa ulendo uno wa 5 nthawi zonse kumabwera foni kuchokera kwa anthu andale kuchokera ku area 30 kuchokera ku boma kaye kaye boma ili la mcp Nde imeneyi yagwidwa kafolo aka amene alowa a dpp mu nkoyamba komanso kukuchokera ma foni kumeneko ku bomako kuti galimoto imeneyi ayichite release. Mmalawi muno zinthu zachilengedwe zikuwonongeka koopsa kuwonongeka ndingakuuzeni kunena kuti Tsiku lina muno mudzachitika ngozi yoopsa chifukwa kudzabwera mvula, kudzabwera a, namondwe amene adzakokolole olo tauni ya Zomba ija. Olo mukasika m'musi kupita pa Chiradzulu pompa mukaona kuti mapiri ambiri amene amateteza Chiradzulu pa boma paja ama- alimidwalimidwa. even mu Ndirande even uh, ku Bangwe mukaone ma, ma, mapiri ambiri olo ku Soche alimidwa alimidwa koma boma likungoyang'ana a forest akungoyang'ana mupite m'Machinjiri mukapeza ma, mapiri ambiri elsewhere alimidwa alimidwa chifukwa cha kapena ndi overpopulation sindikudziwa koma malamulo alipo ndithu okhazikika oteteza zinthu zimenezi Malemu Chilima adalankhulapo atapita kukayendera malo ena ku Soche kunena kuti anthu asiye asamalime mmapiri koma muona kuti mapiri a Chiradzulu pano anatheratu onse munthu akukalima pamwamba even ku Bangwe munthu ali pamwamba eh ku Michiru anthu akumapita m'Michiru muja ndikumalima so zomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene timawatenga kuti ndi ma, ma, ma, ma anthu ophunzira ma lecturers amenenso ndi olemera kwambiri akuteteza uh, akupanga akupereka chiopsezo ku Zomba pamene akupitizira mchitidwe omadula mitengo ndikumapanga matabwa mu phiri lija la Chawe ku Zomba kumene ma cooperatives ngati Chivunde Cooperative komanso a Forest ndi a Police akugwira ntchito yotamandika kwambiri motero kuti mukamva kuti OC ameneyi wapa ku Domasi amuchita transfer nkhani yake ndi yonena kuti akuteteza malamulo osamalira mitengo. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani yaikulu yathu ya lero, tiunikira zimene anthu opanga ngozi amene anachitidwa ngozi zosiyanasiyana akukumana nayo. Koma mwina tisanafike kumeneko, ndafuna ndikutengereni kuja kumatchedwa ku zipani zosiyanasiyana. Zipani za utm, zipani za mcp, zipani za dpp zi, ndi zipani zonse zimene zili mnyumba imeneyi ya malamulo ngati udf awa akufuna kuwachita sasipende anthu awo chifukwa chonena choyima pa chilungamo komanso kusapota dpp anthu ambiri amene amasapota zipani akukumana ndi mavuto owopsa kwambiri anthu awa andale amawafuna awa masapotazi makamaka pa nthawi ya kampeni Koma kampeni ija ikatha anthu ndikulowa m'boma monga mmene yalowera awa a dpp ndiye kuti ma supporters aja amakhala alibe ntchito. Zokuti aganizire kunena kuti tili ndi awa amatchedwa ma governors makamaka ma, ma district governors tiwamvetse amenewa kukoma, ma constituency governors amve kukoma, ma supporters amve kukoma. sizimatheka ayi kumangokhala tsopano mchitidwe womakonda anthu amene mwina akalimbana nawo wa- anzawo aja nthawi ya kampeni ija zimadabwisa kwambiri kunena kuti anthu amene akakutukwananiwo mwachisanzo a dpp mwatukwanidwa kwambiri ndi zipani ngati za mcp mwanyozedwa kwambiri anthu anu ena amenyedwa koma lero lino mukuchita dine ndi anthu omwewo zimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti kodi anthu awawa az- azipaniwa sikuti tu amafuna zambiri amangofuna recognition anthu amene aja munayenera kumawalemekeza muziziwa kunena kuti ngati muli ndi capital capital yanu ndi masupporters yanu koma lero lino ngati mwapasa chinthu ndi t-shirt ndi nsalu komanso mwina ndikuwagona azimayi amene amabwera kumeneko kumadzakusapota zipani zanu. Tikunena pano zipani zonse za muno m'Malawi ma monitors sanapasidwe ndalama. Ena anangolandira ma ten sauzand. Izi ndikunena tosakhala chipani chokha cha dpp, cha udf, cha utm ayi. Chikakhala cha utm cho nde ma supporters ma monitors akumachita kumaimba foni daily. Ku dpp so ma, ma, ma foni daily. Anthu akudandaula kwambiri kunena kuti ah, ah, anthu andale simukuwathandiza ma supporters anu. Tikupempheni kunena kuti ngati munalonjeza ma supporters anu kuti mwapasa ma 50,000 ma monitors izizi muwapangire. Izi ndi zimene zimapangisa kunena kuti nthawi ya chisankho ma monitors asakhale wokhulupirika chifukwa simmawasamalira. Even olo mmene mwalowa m'boma mukuti muwalembe anthu ntchito, simmafuna kuwalemba anthu ntchito mmango olo kuwapasa business ndipamene mmathamanga kumatenga azibale anu, kumatenga ana alongo anu, Kumatenga zibwenzi zanu ndikumazilemba ntchito malo mokuti muzisamalira aja amatchedwa a chipani. Kuteroku ndiye kuti tikunena pano mmene dpp yalowa m'bomamu kuli ku makangano, miseche, ma udani, iyayi ameneyo this, ameneyo that. Munayenera kuti anthu inu mukhale pamodzi ndi president wanu mmene wayambira muja musamalire anthu Komanso not only kusamalira anthu, inu akuluakulu muone mmene economy ya dziko imene ikuyendera. Nthawi ino tinanena kuti mukanaitana anthu a business koma ayi ndithu anthu inu andale mmasunganso maudani koopsa. Mwaiwalira kunena kuti a business ndi amene akuchita run the economy, ndi engine ya economy ya dziko lino. Mmalo mokuti muwaitane amenewa mukhale pamodzi, ayi ndithu. maudani okhaokha kumakanenerana miseche kwa president izi zipangisa kuti dziko lino lizingonkerankerabe kusauka so lero ndikulirira kwambiri ma supporters a dziko lino la malawi kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa osapota zipani zosiyanasiyana mukanadziwa kuti anthu ena amakhoza kudana pa mizi kudana chifukwa chokuti winayo ndi wa udf winayo ndi wa dpp wina ndi wa mcp anthu amadana chifukwa chokonda m- m- zipani zawo ngati mmene ilili ngati big bullets ndi mighty wanderers anthu amakhoza kumadana koma inuyo akuluakulu simmasamalira anthu anu kwacha sopano kuti muziasamalira anthu anu ngati nenaonapo mwinatu chipani chimene chinasamalirapo anthu ndiye ndi cha udf chinagula ngakhale magalimoto kuwapasa ma district governors Lero kuli chu olo kungowagulira njinga zimene kuti azingooneka kuti awa ndi a dpp azimva kukoma. Iyayi mmizimunso kumachita recognize kuti aziziwa kuti anthu ali m'boma koma ayi ndithu panopa mwatanganidwa mufunanso muziatenga omwe aja anali ku mcp aja ndiye muwalowesenso mutimo muwalowese mu dpp. izizi izi siku lina muzalira nazo chifukwa sionse amene angabwere kuzalowa mu dpp ali anthu anu lero nkhani yathu yayikulu ndikulirira anthu amene anapanga ngozi zosiyanasiyana pa misewu yathu kapenanso iyayi m'makampani osiyanasiyana anthu ambiri akulira pakana lero no compensation komanso ngati anapasidwa compensation yo amapasidwa compensation yo yonyenyeka chifukwa kuli chinyengo chachikulu chimene chimachitika ndi maloya a traffic madokotala komanso kumakhoti anthu asakulandira ndithu chipepeso chokwanira chifukwa kumakhala ngati katero kuli katero imene munthu akapita ku chipatala kuja amayenera kuti ampase ma percentage a mmene mos- mogwirizana ndi digiri ya kupwetekedwa kwake koma ayi ndithu ku malawi kuno anthu onse amene opanga ngozi ali pa mavuto ena anamwalira pa ngozi azibale awo sanalandire ndalama kaye kaye maloya kuli maloya ena opanda umunthu amangowauza kuti ndalama sizinabwere iyayi mukundivutisa iyayi kesi yanu ndayisiya kodi munthu wosauka akayambira pati kuti mumuthandizire Ndikukondwera kwambiri inu a Mzikamanda komanso a Davis Njobvu ubale wanu umene ulipo inu ndi ma lawyer ndi komanso ma court. Mukukh mukukhala u ujeni ndi ma meetings yabwino ngati imene munali nayo posachedwapa yochita strengthen the relationship between the the judges and the lawyers. ndi mitu yabwino kwambiri posachedwapanso mumapanga strategic plan munayeneranso kuti muzikambirana za kusauka kwa anthu mavuto amene akukumana nawo anthu osiyanasiyana mukamakhala m'mamiting mwanu muziziwa kunena kuti kunja kuno kuli maloya ena opanda chisoni maloya ena achinyengo aliko maloya amene anabadwa ndi umunthu amene amaziwa kuti iwo ndi amalawi even kuwayimirira amalawi ajaulere koma most of the lawyers ndi makhuruku most of the judges ndi makhuruku amene akupondereza anthu ndi amapita kukakumana ndi a traffic kukakumana ndi madokotala kukumana ndi maloya aja ndikuchita connive ndikutulusa ndalama muzina la munthu amene mwina anachoka mwendo winayo mutu wache mwina siukuyenda bwino malinga ndi ngozi imene anapanga anthu amenewa ambiri akuzunzika muno mmalawi chifukwa chilungamo chenicheni kulibe munayenera inu a, a, a president a, a malawi law society komanso inuyo wamkulu wa ma wa majaji muno m'malawi a rizine mzikamanda a very dignified person amene a very disciplined person munayenera kuti muyang'ane kwambiri muone mu judicial system komanso inuyo anjovu muyang'ane khalidwe la maloya amene akuzuza anthu even kuwayimirira anthu kuti mwina akuchita kiremu china chache ku kampani maloya ambiri akuwabera anthu amenewa ndalama osawapasa zokwanira pakana lero Iyi ni nkhani yomvetsa cisoni kwambili kunena kuti munthu analuza m'bale wace, analuza mwana wace, ndiye m'makambakila munthu ameneyo anapanga ngoziyo tiyelekeze mai wina mwana wake amaphunzitsa ku Chancellor College anaphedwa, kuphedwa mu mseu umene wopita ku Zomba tikunena pano nkhani imene ijayo, chilungamo chake sichimaziwika and munthu amene anamuphayo amakhala akupanga ngozi every year koma mumapeza kuti a road traffic apolisi akumusiyabe osamulanda license chifukwa malamulo amanena kuti munthu amene akuyendesa galimoto koma kumangopha anthu munthu ameneyo akuyenera alandidwe license koma munthu amene anamupha mwana wa amayi amenewawa uh, lecturer wa ku zomba Ah, tikunena pano amayi amenewo akuzunzika kwambiri. And ngati anthu akuzunzika ena olemera, kuli bwanji osauka? Azatenge a m'midzi amene sama sanapite ku sukulu, saziwa za uloya, saziwa za malamulo. Munayenera kuti a Malawi muziwakonda anthu anu. muzikonda dziko lanu chifukwa m'malawi muno muli mavuto ambiri amene akukumana ndi anthu amene anapanga ngozi bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje